everybody nọ na my page ana m ekene ana m asị kee ka unu mere unu bọkwara ahụ ọ dụkwa unu la mma ama m na ahụ dị unu niile na mma n'ụbọchị taa ihe m bịakwarala ikwu enweghị ihe ọjọọ abịara m ikwu maka nsọpụrụ na ezinụlọ kedu ka o si kwesie ka ị na-enye nsọpụrụ na ezinụlọ maka na ihe gbasara nsọpụrụ na ezinụlọ na-enye nsogbu m wee na-ajụ sị nsọpụrụ kedu ka o si kwesie ezinụlọ ọbụla bụ nsọpụrụ enweela ka e si wee mee ya o suppose ka ọ dịrị according to Bible Bible sị na anyị ga-eruberu di anyị isi ya bụ na onye isi ezinụlọ bụ di anyị di anyị bụ onye isi ezinụlọ di anyị abụkwa onye isi ezinụlọ ọlụ ya ka ọ bụ ịchịkọta anyị anyị niile ga-anọ n'okpuru ya onye bụ nwunye ya bụ onye a kpọtara onye e nyere e si n'akụkụ arụ ya wee wepụta otu a ka baịbụl si kwuo ya onye a na-enyere ya aka ya bụ na nwunye ya bụ manager ya ya bụ na nwunye ya bụ ihe ọ na-eme ihe bụ ihe di ahụ sị sị mebe ezinụlọ ọbụla nwoke kwesịrị ibu ụzọ mbụ nwoke a ga na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike na-akpata ego ama ka ego esi na na-abata n'aka ya mana ọ ga na-akpata ego na-eso na-acontribute financially n'ezinụlọ nwanyị mbụkwa na onye nke a na-etinyere e si n'akụkụ arụ ya wepụta kwesịkwara ịgbasi mbọ ike na-ewetakwa ego ama ka otu ọbụla o si ra ọ bụrụgodu na nwaanyị na ego gị ka nke nwoke ị ka kwesịrị inyekwe di gị respect ahụ ruere ya ụmụ ndị ahụ unu na-amụ ga na-elegara unu n'abụọ anya wee na-enye di gị ya bụ nsọpụrụ nsọpụrụ na ezinụlọ dị mkpa maka na ezinụlọ enwero nsọpụrụ ụmụ adịkwa na-enye nsọpụrụ ma ha pụọ n'ezi ụmụazị pụọ n'ezi ha agaghị enye nsọpụrụ due to na n'ime be ha nne ha na nna ha ada enye nsọpụrụ mana baịbụl nwere ihe ọ gwara ụmụ nwoke o wee sị nwoke ọbụla fụ nwunye ya n'anya n'ebe ọ karịsịrị ị ga-afụ nwunye gị n'anya ịfụnanya na-eweta nsọpụrụ mana nwaanyị aga na-ele ịfụnanya anya wee nyebe nsọpụrụ nwoke agakwa na-elebe nsọpụrụ anya wee mebe ịfụnanya onye ọbụla ga na-alụ nke ya maka na oge ikpeazụ onye ọbụla ga-enye ga-eji aka ya wee wepụta wee pụta wee bịa wee zaa ajụjụ nke ya kedu ka ọ dị n'ala Igbo ala Igbo anyị nwanyị ma ụmụ kwesịrị inye di ya nsọpụrụ ọkwana ya ka m ji sị n'ala Igbo otu omenala ndị Igbo si dị anyị omenala ndị Igbo na-enye Chukwu aṅụrị maka na otu o si dị n'akwụkwọ nsọ otu ahụ ka o sikwa dị n'ala Igbo so nwoke a na-enye ya nsọpụrụ ọ nya ka m bịara ka m sị biko kee ka i si azụ ụmụ gị n'ezinụlọ ọ na-emezi na family ọbụla ị kụziere ụmụ gị fa na-enye di gị nsọpụrụ na-enyekwa gị nsọpụrụ ha ga na-emekwa ada na diọkpara n'ezinụlọ mgbe mgbe di na nwunye na-anọrị mgbe unu anọghị ya ụmụazị ndị ọzọ ga-enyekwa ada nsọpụrụ nyekwa diọkpara nsọpụrụ otu ha si tọọ ka e si na-enye nsọpụrụ ọ bụrụ na anyị gba wepụta ụbọchị taa bido na-eme ka ọ na-aga ọfụma n'ezinụlọ anyị ana m agwa gị ị mara na ọ ga-adị mma ezinụlọ na-eme ewe ekwe ka na-enye nsọpụrụ na- na- na- na-egosi na- na-eme ya n'ezinụlọ family ọbụla maka na ọ family na-ebuild village wee na-ebuild state wee na-ebuild nation ọ bụrụ na family niile mebe ihe a anyị ga na-enye nsọpụrụ kụziere ụmụ gị ka e si enye ndị na-akụziri fa nsọpụrụ kụziere ụmụ gị ka e si enye okenye ọbụla a fụrụ n'ụzọ nsọpụrụ maka na ihe m ji ekwu ya bụ even a na-agazi n'ụzọ kịta ọ fịara arụ ịfụ ụmụazị ga-ekene okenye mana n'ala Igbo ọ dịkwarọ otu a biko ụmụnne m ị nọrọ na page m a biko share this post share it to save families ihe anyị na-ekwu bụ maka family share it ka ọ gaa viral God bless you and God bless your family